Igbo ekene m unu Igbo ekene m unu ọ wụ nwanne unu nwoke Ezeudo Enugwu Ukwu na Ụmụnri ee o nwere ndị na-ajụ m sị m kedu kedu ka onye Igbo kụzuru ọnụ kwesịrị isi wee na-akwado wee na-eje wee na-afụ ma ọ chọọ ịfụ afụ m wee sị na akwa erika nke ị nwere ike iyi ee enwe nke a na-akpọ Akwete unu nee anya aka na-achị steeti Anambra Soludo ee nke ọ na-eyiwe wụ Akwete ee ụfọdụ wa sịzi ya na ọ nya wụ akwa Igbo ee o sokwe mana enwechakwe ndị ọzọ Akwete dị n'Abịa Abịa steeti ọ dị n'akụkụ Aba nke a dịkwa mma enwe ndị na-achọ ka eyie lace ụfọdụ sị na lace wụ ndị Yoruba dịka ngwa ọcha anyị ji kịta wụ lace ee o sokwa anyị eyiwego ya emego ya o soro n'ihe ndị Igbo na-eyi nke unu maara anya wụ isi agụ o nwere ndị na-eyikwa isi agụ isi agụ otego ọ dị anyị emegokwa nabatakwa isi agụ a na-eyi isi agụ mana n'uche nke m nke m- nke masịchalụ m dịka onye ọzọ mkpụ n'Enugwu Ukwu wụ nke a na-akpọ ankara ị na-ehe arịa ka ndị ee ee ka m gosi unu eyi m ihe a na-akpọ peteli peteli ị hụrọ ka ọ dị eyi m peteli ee ị bịa kwaa ya ụfọdụ onye akpọ okene na ọ na-adị ka sket mana ọ wụrọ sket ọ peteri ị bịa yikwasịzie akwa ọcha ma ọ bụ lace ma ọ bụ akwa ọbụla ị nwetara dị ọcha ị tụkwasị ya nke a wụzi nke kazi mma nke ka nke a m- eh, nke a efu na okpukpu akwa okpukpu ị bịa kpuo nya mana enwere nke a na-emekwa ị chọọ ikpu i kenye ekenye isi ya agbafụta nka mana nke okike ahụ ee dịkwa kama ana m ihe na-amasị m bụ m je nga onye na-akwara m akwa nya akwakọrọ m ya ọnụ maka m chọrọ iyi ya ọ na-adị m mfe oyiyi ị na-ele anya m na mgbada ị hụrụ ihe eji amara onye nnukwu onye ọzọ mkpụ n'ala Igbo mana nke a wụrọ onye ọbụla ya-enwe nke a na-akpọ ya atalị ee ọ dị ọ dị ọ dị ịrịa na ọ dị ọ dị ịbọ ọ nya wụ atalị n'ala Igbo ị hụ n'akupe m na n'akupe m ee akupe wụ ebe a na-ede aha ede ihe i chi Ịrịa Ọzọmkpụ Uche Nwaọra, PhD, Ezeudo Enugu Ukwu na Ụmụnri, Ihu Ichi. Ee, ka anyị na-akọwakwa ị hụ na aka nke ahụ nke onu ee ọ nke a nke Igbo nke eji mara Igbo a ma ada afụwa ndị ụfọdụ nke ha na-eyi dị ka nke esi na mba weta ọ dịzị aka ejizi eme fashọn mana nke a nke anyị ji mara ndị Igbo na-eyi na-egekwa ntị e nwere ọdụ enyi mana ọdụ enyi gbagotekwe n'olu olu gị enwe ndị na-eyi eyiri aka n'onu eyikwala aka n'aka mana mgbe ụfọdụ ọ na-amalaka iyi ọdụ enyi a nke a nke ezigbo ya ị hụgo ọdụ enyi ehe enwekwe nke a na-agba n'aka ọ bụrụ onye nwoke ọ sị na agụ na-eche mba na itinyere ya n'aka na o gosi na ị wụ agụ na-eche mba ehe ị fụgo ka ndị ee ka m gosikwa unu ọzọ n'elu okpu okpu mmee mmee ọ ihe eji ama onye Igbo ana m aga m fụọ na na township nke anyị fụrụ ọrụ oyibo onye Igbo onye ọbụla ịhụrụ were okpu mmee mmee tinye n'isi ọ wụrọ ezigbo ihe unu emezina ya a na-elu elu tupu i tinye okpu mmee mmee n'isi ị ya awụ onye echichi ị ya ejego chie echichi na be unu echichi dị n'iche n'iche ị ya echi nze ị ya echi ọba ị ya echi ọzọ ị ya echi chief ị ya echi ichie ọ dị na mba na mba gịwa ma nke ị ya echi ee inene n'okpu a inene ihe a dị ya a na-akpọ ya ege iru ọ ndị enugwu ukwu ndị ọzọ mkpụ na-etinye ege iru a ee mana ana m ahụzi ndị mmadụ eje ha n'ahịa egolu unu emezina ọ dịrọ mma unu na-emebi ihe anyị na-eme nekwa ege iru inene abụba ugo ọ dị ịbụọ nke ịbụọ a na-egosi na onye ọzọ mkpụ n'Enugwu ukwu ee mana ịbazia n'obodo unu ịmalụ nke ndị be unu na-eme ịrịa ha enweghị ha nka mbata enweghị ha nka mbata asị m ghara ya azụ anyị na-eme ya eme maka ama na ọ nnukwu mmadụ onye echichi na-aga so ihe dị n'echichi n'ala Igbo so ihe anyị na-ekwu ka anyị na-akwado ala Igbo na-akwado omenala anyị ibe anyị ekene m unu ibe anyị ekene m unu ọ mụ Ezeudo Enugu Ukwu na Ụmụnri deje daalụ